Malawi ndi dziko lomwe limapezeka ku m'mwera kwa Africa. Dziko la Malawi linadalitsidwa ndi zinthu zachilengedwe zosiyanasiyana. Zina mwa izo ndi monga mapiri ndi nyanja zokongola kwambiri, mitsinje komanso nkhalango ndi nyama zakutchire zosiyanasiyana. Imodzi mwa nkhalango zokongolazi ndi ya Lengwe National Park m'boma la Chikwawa. Nkhalango ya Lengwe ndi nkhalango yotetezedwa ndi boma. M'nkhalangoyi mumapezeka nyama zosiyanasiyana monga njati, agwape, akaphulika ndi zina zambiri. Mumapezekanso mbalame za mitundu yosiyanasiyana komanso mitengo ya mitundu yosiyanasiyana. koma yodziwika kwambiri ndi tsanya. Nkhalango ya Lengwe ikuthandiza kwambiri pa ntchito za chitukuko cha boma la Malawi. Mwa zina, m'nkhalangoyi mumachitika ntchito zokopa alendo zomwe zimabweretsa ndalama zakunja komanso ntchito za kafukufuku za mabungwe osiyanasiyana. Anthu ozungulira nkhalangoyi nawo amapindula mu njira zosiyanasiyana. Kuchuluka kwa anthu okhala mozungulira nkhalango ya Lengwe kwachititsa kuti anthuwa azilowa m'nkhalangoyi mophwanya malamulo ndi kumapha nyama, kudula mitengo, kupala matabwa komanso kuwotcha makala ndipo anthu enanso akutsegula minda m'malo otetezedwawa. Izi zikuyika nkhalango ya Lengwe komanso ntchito zonse zomwe zimachitika m'malowa pa chiopsezo chachikulu. Bambo Wesley Kawaye ndi mkulu woyang'anira nyama zakutchire ndi zachilengedwe m'chigwa cha mtsinje wa Shire, ndipo akufotokoza zambiri za vutoli. Vuto ndanena kuti limodzi ndi lomwe anthu amapha nyama m'malo otetezedwa zomwe siziyenera kukhala tero kotero kuti nga- ntchito timagwira pomanga anthu ndithu kuti aphwanya lamulo koma sikuti nzosangalatsa kuti tiku- tikumanga anthu ayi ayi komanso ntchito imene imakhala ngati yosokoneza kusamala za chilengedwe zinthu zina ndi ma- maka kukalima munkhalangomo nzosaloledwa ayi chifukwa tikalimamo ndi kuti nyama sizikhalamo ayi komanso ena amakadula kumene mitengo ah, kumapanga kamataba ka mitengo yosiyanasiyana zomwe zili kusokoneza ntchito yosamala zachilengedwe m'nkhalango imenemu makamaka eh, kwa anthu amene akudziwa bwino kumapezeka kwambiri tsanya mamaka madera a Chapananga kufikanso ngati kwa Ngabu omwe anthu amati ayi tipite ku Chikwawa tikagulire makala zomwe zikuthandizanso kuti makala aziotchedwa ambiri mu nkhalango kuteronso mitengonso ikumadulidwa kwambiri Pofuna kuthandiza anthu okhala mozungulira nkhalango ya Lengwe, m'chaka cha 2021 boma kudzera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme lidakhazikitsa ndondomeko yogawa mbuzi ku mabanja ena okhala mozungulira nkhalangoyi. Shire Valley Transformation Programme idagwiritsa ntchito ndalama zosachepera K30 million mu ndondomekoyi. Wisely Kawaye akufotokoza zambiri za ndondomekoyi. Ntchito imene tikugwira kuno yokhudza anthu akumudzi ndi yowalimbikitsa kuti atengepo gawo posamala zachilengedwe komanso apindule ndi kusamala zachilengedwezo. ndi kudutsira project ya Shire Valley Transformation Program atithandiza kuti tipange ntchito imeneyo powapatsa anthu mbuzi timati uh, goat pass on program zomwe anthu akalandira kenako enanso azalandireponso ndicholinga chakuti anthu uh, apezeko ubwino atukuleko miyoyo yawo Komanso asiye kulowa m'nkhalango chifukwa ena amachita zimenezo kamba kosowa thandizo kapena kamba kovutika panyumba pawo. Ndiye ntchito imeneyi tikugwira ndithu m'madera onse folo a mafumu a kuno ku Lengwe, kuyambira kwa Achapananga, kwa Lundu, kwa Andakwera komanso kwa. kwa Ngabu ndiye m'madera amenemu anthu amene akupindula alipo okwana 220 amene aliyense azilandira mbuzi 5 kusonyeza kuti zonse pamodzi mbuzi 1100 zomwe tikagula pa msika pa kutenga ndi mitengo imene ilipoyo zikukwana pafupifupi 30 miliyoni kwacha ndiye anthu 220 amenewa kwa Ngabu aliko anthu 60 kwa Lundu aliko 40 uh, kwa, kwa Ndakwera 80 uh, kwa Chapananga 40 uh, midzi imenemo ndi kumene anthu akupindulako uh, ndi cholinga chokuti iwo aka- akamapindula choncho aona zachilengedwe za- kuti zikhala zabwino zofunikira komanso azisamala bwino kenako zachilengedwe nafenso kumapindula mochuluka chifukwa sitimafuna kuti nyama ziziphedwa mu nkhalangomo. Uh, anthu timafuna nyama azitithandiza kusamala cholinga kuti nyama zikachuluka tizithanso kupeza phindu lochuluka ndi nyama imene kudutsira ku ntchito zo- zokopa alendo pakali pano ku Lengwe kuno sitimalandira alendo ambiri chifukwa nyamanso zimakhala kuti zimaoneka zochepa umu mudali mchaka cha 2021 M'chaka chino cha 2023, patatha zaka zitatu chikhazikitsire ndondomekoyi, tabweranso m'mudzi mwa Farao kwa mfumu yaikulu Ndakwera kuti tidzionere tokha ngati ndondomeko yopatsana mbuziyi ikuyenda bwino. Bambo Kennedy Nzeru ndi mlangizi oona ubale wa nkhalango ya Lengwe ndi anthu ozungulira nkhalangoyi.

Panopa pamene ndinena pano ma beneficiary achuluka ndithu afika pa 439, azibambo 156, azimayi 283 nditi tiona gendernso yatani yayenda. Komanso mbuzi zija zachulukanso zachoka pa 1100 zafika pa 2541 komanso ma beneficiaries amene ndi akuyambirira. anamaliza mbuzi zawo achiwirinso alandira ndipo posachedwapanso akupitirira kupanga misonkhano ndi kusankha oti apindule kwa chita- kachitatu nga- amene ali ngati kuti tertiary beneficiaries kusonyeza kuti pali oyamba primary sec- achiwiri secondary kenako achitatu tertiary kutsogolokonso ndi programu ikupitirira izingopitirira mpaka nanditi ngati uli mudzi wonse kutheka kuti ifikire ikhoza kufikira fa pulogalamu ya pass-on imakhala kopanda- yopanda malire imatha kupindula dera lonse lalikulu Ziweto za mbuzi m'maderawa zikuthandiza kwambiri kumbali ya zachuma m'makomo mwa anthuwa zimenenso zikuthandizira kuti achepetse kudalira miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku pa nkhalangoyi. pulogalamu imeneyi ikutulutsa phindu madera onse amene tayendera anthu akuyerekeza ndi mmene zinalili m'mbuyo alibe mbuzi panopa akunena kuti am- kwa amene anamalizawo akunena kuti mavuto azanjala athana nawo monga akumatha kugulitsa mbuzi ah, kuchoka 2021 kufika lero apezeka ndi mbuzi 15 nde akapezeka ndi vuto mwina chakudya pakhomo agulitsa mbuzi agula chakudya ana mwina school fees abweza agulitsa mbuzi alipira school fees komanso mwina agula makope komanso mwina afuna ka transport apite kuchipatala mbuzi zimenezi zathandiza kuti anthu asamakalowe nkhalango komanso m'mudzi momuno ah, kuyambirirako anthu anauzidwa kuti adzale mitengo mukaona madera ambiri anakhazikitsa manazale manazalewo kuti mitengo ichakakula akathe kudzala ku nkhalango zawo zimene anazo mmudzi nde programu iyi ah, ikuthandizadi kuti anthu asaononge nkhalango komanso ah, athenso kusamala chilengedwe chawo chimene chipezeka kumudzi komanso payokha anthuwa chifukwa kuti mbuzizi zikuperekedwa dzera ku Lengwe anthu aja akuzindikira kuti ah, Lengwe ndiyofunika popanda Lengwe ndi chikulecho palibe mbuzizi kupanda Lengwe sizinakatani sizinakabwera ndi anthuwa aku- akumvetsetsa kuti komadi Lengwe ili ndi phindu kuti tipi- tipitirire ku pakupindula tiyeni kuti nkhalango ya Lengweyi titenge nawo mbali kuti itani isamalidwe. Mayi Abifa Chidzinja adalandira nawo mbuzi m'gawo loyamba la ndondomekoyi ndipo zitaswana nawonso adapatsa anzawo potsatira dongosolo ya ndondomeko yopatsana mbuzizi ndipo mayiwa ndi wonyadira kwambiri ndi ndondomeko yopatsana mbuzi yomwe a Lengwe adakhazikitsa ndi thandizo la Shire Valley Transformation Programme. Iwo akuti.
Poyambirira ndinalandira mbuzi ndinalandira mbuzi 5 ndi ndinazisamala bwinobwino mpakana kutani kukula mpakana kuswa ndi pa naswa izo nayo na anandiuza kuti mmene ndi mbuzi ndikupasazi nzoti iweyo udzataninso udzagawira mzako ndi ndinachotsadi 5 kumpasa ndani mzanga ndiye zidasalazo basi ndimasamalira nanga si zanga zasala e, china chilichonse ndimayendesa ndidali ndi mbuzi 15 ndiye zinazo ndimatani ndimagulisa thandizikira ndi njalayi ndiponso ana ku sukulu e, zina ndi zina matenda chani chani Imathandizikira mu timomo ee pokana kuti nanga tingapita kunkhalango kuja ndizovuta umamangidwa ukapitako subwerako ndiye timangotani mmene mudapezeka mwayi wa mbuzi nkhati chonchi namuthokoza Mulungu kuti zikomo kwambiri mwanditeteza chani ku moyo wanga chifukwa ndikadakhoza kupita kukagona ukaidi opanda chani udziwa za ntchito nkhati zimene zija za makalazo anzanga ndawapasa pali pano ndikuwauza kuti anzangawo mbuzizo atani asamale kuti iwonso nawonso adzapase andani anzawo kuti iwonso anzawonso amve chani kukoma chifukwa chiweto mbuzicho ukakhala nacho china chilichonse pakhomo chimakuyendera komanso mbuzizo zili ndi lamulo lamulo ache mbuziyo ukalandira usagulise mwachisawawa chifukwa uli ndi gawo ndi anzako Eya, ndiye ukazikapasa anzako aja umagulisa mmene ungatani ungagulise nanga si gawo ya anzako yachokako, eya ndiye umagulisa mbuzi ija kuthandizika pa khomo kutsogolo kundisunga ku- ndikuganiza kuti kapena mu nomwachi mwamwayi ah, muno mwachi mkulu nanga nyumba ndilibe muzitandithandiza zimene zindikhoza kukhala ndi nyumba Eh, mmene mungamukuonera nyumba ye basi mchoncho nanga ndizingopita basi nthawi kulengwe eh ndifuna ndimu nditani ndika ndikamwete udzu mujeni iyayi Panopo nditangoti ndapeza titatu timalata, ine ndikhala wa jekhe, nyumba yanga yosavutika ndiponso mthandizo wanga kutsogolo kwanga ingayende bwino.
Mayi Chidzinja akulangiza anzawo omwe akulandira mbuzi kuchokera kwa anzawo a gulu loyamba kapena lachiwiri motere. Anzanga ndikuwauza kuti mbuzizo sizimadwala, sizimafa, sizimabedwa. ndikuwachenjeza chokhacho kuti asamale ndithu kuti nawonso adzatani adzapase anzawo.
Mayi Charity Khuku komanso bambo Yohane Khangala ndi ena mwa anthu omwe apatsidwa mbuzi kuchokera kwa anzawo omwe adalandira kale. Iwo akufotokoza za chisangalalo chawo motere. Ndalandira mbuzi. Ndikuyamikira chifukwa cholandirako moti ndikapitiriza kuweta mpakana zidzafikenso saizi yoti nanenso ndidzapasenso anzanga ubwino wake ndi woti ukavutika umagulitsa ndi kugula chakudya komanso kulipirira ana school fees ndi kuzisamalira ku zinthu zina zimene ukuzisowa malinga na cha ziweto zimene ungaziwete bwino-bwino zimene wapatsidwa. Timapindula chifukwa choti tazisamalira ndi kusamaliranso pakhomo. Nkhani yosamala za chilengedwe ndi chifukwa choti timagulitsa mbuzi zija n'kuthandizika. chilengedwe chija chimasamalika chifukwa choti sitinachiganizire kuti tikachiwononge kuti tipeze ndalama koma chifukwa cha mbuzizo timasiya zi- zachilengedwe zija kugulitsa mbuzizo ndiye kuti chilengedwe chathu chikusamalika chifukwa cha mbuzizo ndalandira mbuzi 5 imuna imodzi imene yamphongo ndi zazikazi 4 zosonyezanso kuti ndizabwezeranso chimodzimodzi kwa munthu mbuzi 5 panopa ndiye ndikumva kukondwa kwambiri and ndine osangalala kwambiri chifukwa choti ah, mbuzi zimenezi zindithandizira kutino pabanja panga ana anga kuti kusogoloko mwina ana atha kuphunzira maphunziro kuchokera ku mbuzi zimenezi ndikhala serious kwambiri ndi mbuzi zimenezi ati malamulo anatipasa kuti mbuzi zimenezizo sizimafa sizimabedwa ndikhala ndi nthawi yomazilondoloza mbuzi zimenezi mpaka nazifike nthawi yotino ya pass on ikakwanira ndipaseko kunzanga ineyo pa phindu imene mwandipasa ngati a Lengwe national park ndikhalanso munthu mmodzi olimbikitsa azinzanga amene ali ndi mchitidwe owononga nkhalango amene amagwetsa mitengo pamene mitengo ndimene imatithandizira kunoko mbali ya chilengedwe mvula imabwera pafupipafupi nawo panopa mvula sikubwera chifukwa kutino ambiri ndi amene ali ndi mchitidwe wogwetsa chani wogwetsa nkhalango choncho inenso ndikhala munthu mmodzi olimbikitsa anthu amene o- kuti asamagwetse mitengo chifukwa mitengo ndi imene ikutithandiza dziko lino la malawi
bambo teniford hale ndi a group village headman farao kuno kwa T/A Ndakwera iwo akuyamikira kwambiri ndondomeko yomwe a Lengwe adakhazikitsa mothandizidwa ndi a shire valley transformation programme Kumbuyoku anthu amangopita m'tchiremu kukapha zinyama, kena kumaudzu kungomweta, mitengo kungong'amba kugulitsa kuotcha makala chifukwa chosowa chokugwira. Nde pakali panopo chitukuko chimene chitati chabwerachi tikuona kuti zinthu zili bwino. Chimenechi ife chatithandiza kwambiri chifukwa choti anthu amene amapatsidwa mbuziwa ndipo amenewo ndi mavuto a njala amathandizika kugula ana a sukulu kupita kusukulu, Komanso chilengedwe chimapezeka kuti chikusamalika chifukwa choti adapeza pogwira. Kupempha n'konena kuti anthu ambiri akufuna athandizike ndi pulogalamu ngati imeneyi. Cholinga chonena kuti anthuwa ambiri apezeke kuti azithandizika kuti ana ambiri azipita ku sukulu. Figa ya mbuzi zimene zinabwerazi, anthuwa ambiri ngotsala. Akufuna kuti nawo akapeza mwayi ngati umenewo azipezekanso kuti nawo mbuzi zijanso nawo akamawapatsa anzawo zikamatsala azithandizika nawonso pakhomo pawo ndi ana sukulu nawonso azipita nawo kusukulu aziphunzira.
Mabanja ambiri a m'derali tsopano akupeza thandizo la zachuma kuchokera ku mbuzi zomwe adapatsidwa. Izi. zachepetsa kuwonongedwa kwa zinthu zotetezedwa monga nyama zakutchire, mitengo komanso kulima mu nkhalango ya Lengwe.